Custa cida depu essi fatu bisus malus. No sciu si siat po curpa de su frius chi c'est aintru de su cungelarori aundi mi ci corcu o si siat po mori de is cosas chi m'amostat Bonaria. A dogna manera, deu sigo a segnai totu is cosas chi mi sutzedint e arregistru sa boxi mia, no si scit mai. Duncas, custa est sa borta de tres chi mi ndi scidu aintru de unu baullu cungelau. Custu. A pitzus nc'est iscritu Capsula di ibernazione. Apu cumprendiu chi seu in d'unu pianeta chi si tzerriat Sardegna, chi seu sardu e chi mi nant Barone Rossi, Siguru chi imoi siat giai passau su duamilla e dexi, ma podit essi su tremilla e cincu, su deximilla, bai cicca cali annu. Innoi in foras no si bidi anima, comente chi ci siat stetia sa fini 'e su mundu. Dònnia tanti bessint spètzias de duennas chi si nant ologrammas. Ddas portat Bonaria. Sa boxi chi mi chistionat de su tempu passau e chi bivit in d'unu logu chi ddi nant Internet. Apu cumprendiu chi ci depit essi stetia calincuna disgrazia manna, ma de meda, eh! gei nd'at essi duas giobias de intzandus e chi sa genti no si nd'est acatada in tempus. Fortzis est curpa de is giornalistas, fortzis no. Custu no dd'apu cumprendiu ancoras. S'ùrtima cosa, mi parit chi oi sia giòbia.
Lunis. Mi?
Bonaria. Apu cumprendiu chi po ti fai bessiri ti depu provocai. Custa cosa de su giòbia e de su lunis no nci dda calas? Circas sa manera de mi fai bessiri po fueddai cun tui, ah? Poita? T'intendis tropu solu? Gei ddu creu, seu solu. Solu, solu in totu su pianeta. Ma fai su betiosu, su provogadori e s'insulladori si godàngiat pagu, ddu scis? Na, no t'as a essi ofèndia, ajo, deu bolemu sceti po nai. Tui ses unu omini mannu, no unu piciocheddu. Is piciocheddus si podint permiti de essi barrosus e sconcaus, tui no. Ti nd'arregordas de sa cida passada, candu eus chistionau su de piciocheddus? Ah tui bolis nai is giovunus duncas, aspetta aspetta, Bonaria, tui mi ses narendi. Depu sparessi, arràngia-ti. E sparèssia s'est Bonaria, e ita at bofiu nai, sa cida passada, fiat lunis, ma gei mi parint duas giòbias de sa dì, sa cida passada femus chistionendi de comenti is novas donadas mali guasti, Est su ciorbeddu de is piciocheddus. Ma bolis biri chi? Oja momia, fortzis est custu. Fortzis is piciocheddus abetiosus ant cumentzau a gherrai, is giornalistas si funt postus in mesu contendi perrerias, ddus ant acabaus de cunfundi e nc'est stètia sa fine 'e su mundu. Podit essi, podit essi, eh, sa cosa mi parit treulada aici, est unu arrexonamentu chi cumentzat beni ma si trumbullat cumenti cumentzat etotu, ndi depu sciri de prus. Bonaria? Bonaria? Bonaria, torra, agiudamì. Ma ita tenis de tzerriai? Furriadì a palas e ascurta a issu. Mi? Un ologramma mi nd'at stragau. E chini est? Naramiddu sinunca mi ndi perdu sa metadi de su chi narat. Est un'òmini de su tempus passau, Andrea Serra ddi narant, est bìviu a mesu de su sèculu de binti e de bintunu, maistru de iscola, scridori, atori, artista, una vida po is pipius. Mimimimimimimimi oberendi sa bucca, gratzias Bonaria, si no nci fiast tui. Ma ti bolis citiri, ascurta.
Deu traballamu cun is pipius, dogna dì, faemu su maistru in s'ospirali, deu seu maistru aintru in un'ospirali. Is pipius fiant togus, fiant togus medas, is sanus, is malarius, est sutzèdiu, is mannus, is babbus, is mamas, unu problema mannu, ant bòfiu totu fai de unu momentu su tziu maccu. In dogna famiglia nc'est unu tziu maccu, cussu chi ti portat cun sa machina candu tenis cuatru annus, cincu annus, chi ti donat su gelau puru chi tenis dolor'e brenti, in dogna famiglia nc'est su tziu maccu e sa tzia macca, cussa chi ti pintat sa faci candu tenis tres annus, totu is mannus ant detziriu de fai su tziu maccu, sceti chi si tui fais su tziu maccu sa beridadi chi ses scimpru e diaici ant scimprau is piciocheddus, ddus ant scimpraus E duncas custus piciocheddus scimprus ant mòviu totu cantu paris e it'ant cumbinau, poita immoi totu a giru bius sceti cosas sderrutas, morti e disperatzioni, cumenti podit essi chi unu tziu scimpru scimprit is piciocheddus e unu tallu de piciocheddus scimprus ndi ghetit a terra unu pianeta? Ma poita non sciant prus ita fai no sciant ita fai, fiant sempri gioghetendi, ma non est chi fiant imoi non est chi mi dda bollu pigai cun is cosas de sa tecnologia de, però fiant sempri gioghendi ingunis a intrus, donniunu si fadiat is fatus suus, candu s'agatant fadiant scimprorus, is scimprorus fiant sempri prus mannus, donniunu pentzat po issu sceti cussu, po pentzai a is atrus si pentzat sceti candu si fiat gioghendi Poita si giogant unu in domu sua, unu in domu sua, unu in domu sua, ma giogant a paris diaici. Ma candu si biiant a faci, fiat unu problema, non si connosciant. E si girant de, eh, non ddu potzu nai de ita si girant, ma si girant. E ita nd'hiant a essi pentzau imoi totu custus piciocheddus biendi totu custu desertu chi nc'est a giru? Ita nd'hiant a pentzai imoi, ita effettu dd'iat a fai? Ma po mei nc'est custa cosa diaici. Un'atra cosa chi sutzediat, deo mi dd'arregordu, poi ti ddu nau, traballamu in d'unu ospidali candu nci fiat genti chi istadiat mali, piciocheddus puru chi si nd'andànt, chi moriant, ma su chi mi seu agatau deu est chi ant cercau de bociri sa morti, ant cercau de dda bociri, non nci fiat prus sa morti, nci fiat sceti in is giogus, aici deu nau, Probabilmente castiendi innoi ant pentzau chi fiat unu giogu poita aintru 'e is giogus sa morti nci fiat e si spassiant a mali, ma in sa vida non si podiat a biri sa morti, moriat su nonnu andaus a ddu biri in ospedali non si podit, sa morti non nci fiat, nci fiat sceti aintru 'e is giogus e deu nau chi castiant

Deu se su su votu no dd'apu postu mai diaici, no mi dd'at mai domandau nisciunu de ddu ponni diaici, po mei su traballu chi faemu fiat cussu de aturrai cun is pipius, poita deu faemu unu maistru, no professori, cun is pipius e traballai imparis Deu in totu su su tempus chi apu fatu de iscola, de candu femu pipiu, de candu femu maistru, su chi apu pentzau chi fiat sempri calincuna cosa chi fadiat, si fadiat imparis. E imparis non si podit domandai, donami custu, donami s'aturu, depis domandai, ita mi bolis donai e deu ti ddu nau ita ita ti potzu donai. Su traballu po mei, su traballu de su maistu Est cussu de chistionai imparis e non ddu sciu cumenti si podit nai, mi mancant is fueddus, apariciai unu logu aundi si setzeus e dognunu portat sa cosa sua, si ponit impari e si papat impari. Custu est sa scola po mei.

Duncas podit essi chi siat po mori de is giovunus chi mancai fiant gherreris, chi s'est fatta calincuna cosa, tanti sciu de una gherra, una battalla, unu bocidroxu mannu. Ma cumenti, possibili chi siant stetus giovunus a ndi sperdi s'arratza nosta? E ita teniant in conca? No ti spramis ti, calma-tì su naturali, arrexona. Circa de ponni in paris cosas, a is bortas s'arrespusta a is domandas traballosas est acuada in fundu a sa psiche. E ita mi benit a essi custa psiche? Fai-tì-ddu nai de issa. Est s'olograma de Eleonora Ninu, chi de psiche ndi sciat meda e de piciocheddus puru.
Eleonora Ninu de s'Osservatorio Cybercrime Sardegna. Tegna, deu custu sardu burdu no ddu cumprendo, mi mi mi mi mi mi, chistionendi, chistionendi, na chi est chistionendi de is giòvunus e de custa cosa antiga chi si tzerriat internet, cissss.
Sa situatzioni est meda preocupanti, poita cussu mundu virtuali est unu mundu pagu connotu dae is adultus, prus dae is pipius e is piciocheddus e custu est su problema. Nc'est sa deresponsabilizatzioni de sa figura paterna, de sa figura materna, s'adultizatzioni de is pipius, poita is pipius de seti, otu, noe annus, dexi annus, tenint unu smartphone. E issus, is pipius, is piciocheddus, chistionant cumenti a nosu, ma no pentzant cumenti a nosu, non tenint su funtzionamentu cognitivu e morali adeguau po anticipai sa conseguentza de s'atzioni o po cumprendi unu rischiu cumenti s'adescamentu online. E nc'est un'atru problema, su cyberbullismu. Sa forma prus frecuenti est s'insultu, sa denigratzioni online, con in sa storia de Instagram is piciocheddus ci etant po nudda online.

Deu dd'ascurtu e deu no cumprendu, depint essi totu cosas antigas, propriu de is biddas antigas de intzandus, deu no cumprendu custu Instagram, custu WhatsApp, funt cosas de sa Sardegna primitiva siguramenti, ma deu seu circhendi de cumprendi Chi is piciocheddus funt aici certadoris e gherreris, s'is piticus si furrint a mannus, s'is mannus si furrint a piticus, si s'unu non si cumprendit cun s'atru, si cumentzant a gioga a gioga faindi finta, dd'acabant bocendisi a corpus in sa realidadi. Intzandus, ita si podiat fai intzandus po no fai sutzedi custa gherra chi siguramenti nd'at essi sderrutu sa Sardegna, siguramenti nd'at essi sderrutu sa Sardegna Su problema est chi is adultus no funt formaus a custu mundu e nc'est unu un'errori concetuali fondamentali, pensai chi su virtuali non est reali. Duncas se deu t'insultu online, tu no mi bisi, deu non ti biu, non nc'est nesciunu chi mi narat ita depu fai o ita non potzu fai, non nc'est unu limiti online. Is adultus non scint, non bolint sciri ita est custu mundu virtuali. Sighit a chistionai Mateu. Emu a bolli sciri chi bonaria mi fait intrai in sa conca de custu ologramma de custa femina chi est chistionendi. M'iat a praxi a sciri It'ant fatu intzandus in is sèculus passaus? It'ant fatu chi ant postu calincunu ufìtziu, calincuna cosa chi si funt cuncordaus po firmai custus piciocheddus? Nc'est s'Osservatòriu Cybercrime Sardegna, chi si òcupat de formai Non sceti is studentis, is pipius is piciocus, a s'usu siguru, online, de su mundu tecnològicu, de su mundu virtuali, ma puru sa formatzioni de is docentis e de is genidoris. Sa ricerca fata da s'Osservatòriu Cybercrime Sardegna chi at evidentziau chi s'otanta pro centu de is pipius seti, otu, noi annus tenit unu smartphone e funt a solus dananti a cussu smartphone Sa cosa chi nosus psicoterapeutus, pedagogistas, po nosu est meda importanti s'educatzioni, ma educai non cherret nàrrere sceti comunicai, dialogai cun is minoris, cun is piciocheddus, ma cherret nàrrere puru controllai e controllai cherret nàrrere vigilai. Sa prima cosa est s'esperienza, s'esperienza de cussu mundu non est sceti sa responsabilidadi de is genidoris, ma puru de su Stadu, poita ant bogau custu custu mundu, su mundu virtuali, chentza donai formatzioni a is adultus e chentza donai una sorta de patentinu po su virtuali.
Ascurtu, ascurtu e mi domando custa cosa, custu smartphone chi deu apu cumprendiu ita siat, depiat essi una spetzia de pistola, de arma, de gurteddu, calincuna cosa chi custus piciocheddus nci faiant a sa gherra, intzandus poita chi su babbu e sa mama non tenint sa conca de ddi bogai unu gurteddu de buciaca a unu pipiu, poita est pirmìtiu de sa lei, poita non faint gurteddus chi is pipius ci potzant giogai, gorteddus de linna, gorteddus chi no seghint, pistolas chi no sparint, poita custu smartphone ddu portu cunfundiu, mi serbit a mi fai una passillara e incapaci bessu, ci bessu. E bandu a su bar mediterraneo aundi s'atra borta apu connotu a cussu tziu cani, cussu studiosu chi ddi narant Bau Bauman. E bessiu, nci seu arribbau a su bar mediterraneu, m'acattu chi custu tzilleri antigu a is dis nostras S'est furriadu in d'una domu de duennas, de duennas de studiosos. Custa, custa fèmina, m'at nau a sa scusi Bonaria, custa est Maria Tecla Artemisia Montessori. Est stètia una grandissima studiosa de piciocheddus, connota in totus partis de su mundu chi dd'ant postu fintzas a sa faci in su dinai. Est una chi at istudiau una manera de ddus fai imparai cun prexeri e profetu. Fiat italiana, at nau Bonaria, ma at bìviu annus meda in Ìndia. Boh. Deu no sciu, ancoras ita bolat nai. Italia o India, cussu chi isciu est chi biu una fèmina antziana cun d'unu turbanti in conca, galligendi in s'ària e fueddendi cumenti chi cussu chi narara fessiri s'ùrtima beridadi

In dì de oi arriscaus de ddus fai cresci trotus custus piciocheddus e custas piciocheddas. Sa metadi de s'umanidadi no scidi ni ligi e ni scriri e su sbagliu nostu esti a no circai in custa genti is prendas chi Deus at postu in donniunu, ca agatendi custas prendas su mundu iat a furriai mellus. Chini boli curregis pipius a itzèrrius e abussinadas s'at a biri su mali torrau a coa e su pipiu s'at a porri furriai mali puru. Is mannus no Podint fai is cumandantis de is piticus e no nc'est arregula chi si potzat stibiliri sentza connosci sa pipia o su pipiu. Is pipius depint imparai a si ndi sboddicai a solus, si su pipiu fait pagu A pagu serbit si su mannu fait in logu de su pipiu, su pipiu crescit mandroni e alluau. Ti crescint mandronis e alluaus e si podint furriai mali puru chi ddus pigas de punta, e intzandus podit essi su chi nd'at derrutu a su pianeta e m'at lassau a solu, durmiu e ibernau in su congeladori. Abetta, e poita mi so sarvau deu, a solu? Po dònnia cosa nc'est su tempus suu, immoi torra a domu cun issa. Cun Eleonora Ninu? Cun s'ologramma de Eleonora Ninu. Est a nai cun d'una fantasima, cun d'una duenna. Cun d'un'ologramma.
E arrengràtzia si podis spassillai impari a calincunu, mancai siat una figura de luxi de is sèculus passaus. E ascurtaus ita tenit de a nai sa studiosa de de ita ddi nant psiche. Po una maggiori comprensioni, is parolas funt fùtilis, nc'est una testimonianza de una piciochedda. Carolina Picchio non est sa prima a subiri ciberbullismu, custu fenòmenu grai, ma sa diferentza est chi issa at iscritu una lìtera.
Ciao, vengo da Varese, ho quattordici anni e che dire, mi piace la musica, lo sport e credo molto nell'amicizia.

Se non fossi morta, oggi sarei una vostra compagna di classe, e non potete capire quello che vi siete persi. Is paràulas faint prus mali de is corpus.
Eleonora Ninu, sa studiosa, Eh, no nc'at de nudda! Est traballosu a dd'ascurtai, eh, chistionara, chistionara. Chistionera, est traballosu meda, est traballosu puru poita depp'essi stetia una femina intelligenti ainnantis de essi un'ologramma, est traballosu ma dd'ascurtu, poita bollu cumprendi ita siat sutzediu e poita seu solu, solu in custu pianeta Sardegna aundi ci funt sceti ruinas e pantasimas. Gesù, abetta, immoi, ohi ammommia. Scura sa figura de Eleonora Ninu est sparessendi si est furriada a fummu, est furriada a un'atra duenna, a un'atru ologramma, una femmina est, sì sì una femmina e Bonaria, Viale Bonaria est chistionendimi in conca m'istat cunzillendi chi custu ologramma est s'ologramma de una femmina chi dda naranta Manuela Arca e chi fiat giornalista, un'atra giornalista, mamma mia, aiuto, agitoriu, un'atra giornalista, ma Bonaria mi dd'at mandada po mi mandai a corcai una giornalista, ma non mi ndi boleis mandai unu chi mi fatzat a dormiri beni, a mi fatzat a fai bisus bellus, Manuela Arca, giornalista, E deu cungelau? Deo potzo nàrrere in base a s'esperièntzia chi chi tenzo, deo fatzo parte de unu sòtziu chi si narat Giulia Giornaliste, semus totus fèminas e giornalistas nessi chimbanta e faghimus medas cosas, pro lòmpere a sa paridade intra sos òmines e sas fèminas, paridade in sos diritos, in su tribagliu, in sa polìtica ca est unu logu in ue sas fèminas sun ancora pagu presentes. In custu discursu chi est mannu e mannu meda, importàntzia manna ateretantu dda damus a su linguàgiu de gènere, a sas peràulas chi si depent impreare pro tzirriare zustamente sas fèminas, poita si namus in italianu operaio, operaia, bidello o bidella, poita non podimus nàrrere sindaco, sindaca, ingegnere, ingegnera? Notaio, notaia, sas règulas de sa limba ddu permitint e fintzas sos linguistas narant ca su chi non si tzerriat no esistit e duncas impreare peràulas maschiles pro sas fèminas cheret nàrrere negare a sas fèminas sa possibilidade de lòmpere a incàrrigos chi issas cheren fàghere e duncas pentzare chi sos chi sunt de podere e de annotu potzan èssere solu pro sos òmines. Deo penso chi custu discursu est meda importante, chi si fetzat a subra de sos giornales, ma deo penso che custu tribagliu depat cumintzare in sas iscolas, pro liberare sos pitzinnos da un'isione ne prima, pitica, de sas possibilidades de sas feminas, chi comente sos omines depen porre faghere sos tribaglios e sos incarrigos chi cheren e po sos cales finzas han istudiadu e sun preparadas. Custu problema su sardu non ddu tenet, ca Eleonora inseriat issa etotu juighissa, no juighe, e duncas torramus a su connotu e impreamus su linguàgiu de gènere.
Manuela Arca est sparessende. Sì, e a mei mi nd'est calende su sonnu. Bonària! Ita ti serbit? Ma mi ses ponende a durmire a no? Aici est.
Fintzas a giòbia chi benit a no. Fintzas a lunis. E torra. No est giòbia oi.
No, est lunis. Ma no ci pensist immoi, arripiti cun mei. Eis ascurtau is duas giòbias.
Eis ascurtau is duas giòbias. Da sa boxi de Elio Turno Arthemalle e de Serena Schiffini. Sa boxi de Elio Turno Arthemalle e de Serena Schiffini. cun is ologrammas de Andrea Serra, Manuela Arca e Eleonora Ninu. Cun is ologrammas de Andrea Serra, Manuela Arca e Eleonora Ninu. Sa regia de Serena Schiffini. Sa regia de Serena Schiffini. E su tènnicu. E su tènnicu sì, innoi c'est scritu, no, Simone.